werukwanụ nwayọ gị bụ onye ahụ ma sị na ike adịrọ na mmiri bụ onye a na-akpọ pastọ Ebuka Obi man pass man sị gị weru nwayọ mmụọ ọkụ na-enye ibera sị gị weru nwayọ si metụrụ m aka na chi abọchị ka o ruo ya arụ weru nwayọ ị sị na ike adịrọ na mmiri mana o mee ị gbaje na mmiri edekute mmiri wee mee baptizim ebe ahụ ị nọkwa kịta i debere bottle water nke ya ahụ ị ṅụpụ ị ṅụkwa ọzọ ị ṅụpụ ị ṅụkwa obere oge ị baa na bathroom wụọ arụ mana ị sị n'ike adịrọ na mmiri were nwayọ nwata ala agwara tọrọ ya atọ mmụọ ọkụ na-enye igwe agba azụ na nwata alakwa agwara tọrọ ya atọ ife ọbụla ị na-eme uche gị dịkwa o kwekarịa ka ọ bụrụ nwa chukwu o nwere ife m na-ekwu ka ụnụ nụ ife a na-ekwu dị oke mkpa onye ọ bụla pụtaranụ wee sị na mmiri adịrọ mma achọrọ m fọta gosi n'ebe mmiri nọcha ya aṅụzina mmiri ya awụzina ahụ ihe si merụzi ife ọbụna gbasara mmiri
ndị be anyị ekene m ụnụ rinne vidiyo ahụ unu gere kịta a na-akpọ eh, man pass man send message to Ebuka Obi gbasara mmiri anyị ka m kwuo maka mmiri a because ndị omenala na-emezi mmiri a ka a sị bụ na ọọ ha nwa ka ekere mmiri ekere mmiri a for general use both animal and human being mana ndị omenala bịazigbo na-egbozi ka a sị bụ na ọọ ha nwa nwezi mmiri ma ọ bụ na ọọ ha nwa ka ekere mmiri obere ihe mmiri mmiri mmiri a sị na ike na mmiri ndị be anyị etu Chineke si wee kee anyanwụ ka o si kee mmiri ka aja ihe niile nwere ọrụ ha na-alụ anyanwụ na-enye anyị ife mmiri anyị ji mmiri na-aṅụ mmiri na-awụ alụ anyị ejirọ na-aṅụ na-aṅụ anyị just na-aṅụ ya wee na-awụ alụ for no reason mgbe a ji mmiri na-awụ na-awụ alụ na-aṅụkwa ya aṅụ gịnị ka ọ na-alụ cleansing o nwee ihe ọjọọ dị na o nwee ihe dirtiness dị n'arụ ọ wụchapụ ya water cleans liver and also kidney i were ya wụọ alụ ọ sachapụ eh, dirty dị n'ime n'elu alụ which means the symbol of water is cleansing so during baptism ihe e ji mmiri na-eme baptism is just to it's a physical teaching physical meaning of what we are trying to do ị jụọ ụkọchukwu ọbụla or fada ọbụla or bishop ọbụla ọ ga-akọwara that na mmiri ahụ e ji eme baptism na mpika nọ n'ime mmiri ahụ there is no power in that water they are just using that water as a symbol of cleansing ka a gwa gị ihe a na-arụ n'ime mmụọ because ihe a na-eme during baptism is is the baptism is for uh, um, removing of the sin of Adam and Eve the person that remove the sin is not water is the Holy Spirit mgbe ụkọchukwu ji mmiri na-asị I baptize in the name of God the Father Son and the Holy Spirit ọ bụrọ na mmiri na-awụchapụ njọ ihe na-awụchapụ njọ bụ the power of the Holy Spirit na-awụchapụ njọ ekere ụwa mmiri ahụ just is just a symbol because water symbolize cleansing ọ bụrụ na mmiri another example ndị be anyị o nwere ebe Chineke mere na akwụkwọ nsọ ọ sịrị onye ekpenta go into the river put yourself seven times and you be healed ka m jụọ nụ ọkwa onye ekpenta ahụ na-aga na mmiri ahụ steady ọ bụrụ na mmiri nwere power why na mmiri ahụ agwọrọ onye ekpenta ahụ all this while the man have been using water to bathe or going to that river why na mmiri a agwọrọ ya until God decided to use the symbol of the water as an object to heal the man. ọ mere n'akwụkwọ nsọ mgbe Chineke sịrị Moses kụọ mkpara n'elu mmiri ka mmiri a kewa ọ bụrọ na e nwere ike na mkpara Moses God decided to he is the one that created all those things he can use any of them eh, to do whatever he want to do ọ bụrọ na o nwere ike otu n'ime ọkwa chineke kere aja ọkwa aja a chineke jizọs ji wee gwọọ gwọọ onye isi ọ bịa were aka tere n'aja gwọọ onye isi ọkwa aja a ka anyị ji arụ ụlọ ọkwa the same aja jizọs ji wee gwọọ ọrịa gwọọ onye isi ọkwa the same aja ahụ ka anyị jikwara arụ ụlọ ọ bụrụ na o nwere ike dị n'aja i jiri gịnị arụ ụlọ ndị be anyị ndị omenala were kwanụ were were nụ ihe a nụnwa nwayọ werenụ ya nwayọ chineke kere anyanwụ maka o nye ka o nye o nye anyị ife ọ chọọ kpuchie anyanwụ anyanwụ ama enyezi anyị ife o nwerọ ike na anyanwụ onye ike na ime ya wụ chineke ka ike na ime thunder god used thunder to perform his own work o nwee ihe ọ chọ ije ije eme o wuru thunder wee gaa ọ bụrọ na thunder nwere ike god is the one that created all those things for his own use and for human use o nwere nke o kere for human use o nke o kere for his own use dịka mmiri dịka aja anyị wụ mmadụ nwekwara ife anyị nwa mekwara nke anyị

that's why you're using candle not that there is any power in the candle mma anyị na-arụ mma anyị na-arụ ihe ọrụ mma na-arụ ọ bụ gịnị ịsụ ahịhịa ị wọtago ihe mma na-arụ ọ bụ gịnị ịsụ ahịhịa o nwerọ ike dị n'ime mma before mma nwee ike ịrụ ọrụ mma need human energy and human strength before it can work ọ bụrụ na ị tọwa mma ebe a etu a ka mma ga-adụ mma ama emegharị arụ until na mmadụ abịa wuru mma wee sụọ ahịhịa mana mmadụ rụrụ mma etu a ka ọ dụ mmiri chineke mere mmiri ka a ṅụọ ya aṅụọ were wụọ alụ both human being and animal not only human being therefore ọ bụrụ na ị dọọ mmiri a ebe a etu a ka mmiri a ya-adụ mmiri ama move it will never move it will remain like this until mmadụ abịa wee kpughe ya were mee ihe ihe mee ihe wee rụọ ya chineke mere ka ọ rụọ ọ bụrọ na e nwere ike n'ime mmiri a e nwerọ ike n'ime ya ebe ike dị wụ n'ime na faith and God in God ebe a ka ike dị etu ị fụ kịta fon a m were fon a kịta debe ụtụtụ ọbụla m bịa kpọrọ isi ana e nwere some spirit chineke kechara wee tụkwa n'ime eh, chụpụ ha n'eluigwe ha na-akpa ha na-akpagharị n'ụwa na-achọ onye efe ha m na-akpọrọ m eh, fon isi ana everyday ofu ụbọchị mmụọ na-aga n'ụzọ na-achọ onye efe nwere ike bata na fon a bịa mere m ihe m na-ayọ tomorrow ọ dụ ka fon a bụ ihe na-arụ ọrụ ahụ ọ bụrọ fon na-arụ ọrụ o nwere power yuzuru eh, eh, eh, phone as a point to come and do the miracle for me ịghọtago so bikonụ ndị omenala hapụrụ ndị ụka aka ebe pasụrụ ndị ụka na-eyuzu mmiri ndị ụka na-aṅụ mmiri ndị ụka akwụsị ịṅụ mmiri mmiri bụ ihe Chineke kele anyị eke God created water for our own use ndị omenala God created water for our own use there is no power in the water special ịghọtago

mmiri e kere ka anyị na-eyuzu ya ka ọ sachapụ anyị ihe ọjọọ n'alụ ihe dirty ma nke dị n'ime alụ ọ wụ ihe e kere ya so in spiritual way ọ na ka ọjị ọjị ike adọ n'ime ọjị ike adọ n'ọjị ihe e ji were ọjị ekpe ekpere wụ chineke biko mee ka ka anyị mụọ mụ dịka ọjị because ọjị na na-amịpụta e, mkpụrụ ịghọtago etu a ka ọ dụ ka candle etu a ka ọ dụ ka mma etu a ka ọ dụ ka moto etu a ka ọ dụ ka mmiri etu a ka ọ dụ ka aja ihe niile a bụ ihe chineke kere eke for our own use o nwere ike na ha ịghọtago we can we can use it spiritually or physically uh, physical so nke onye chọ use ya fine but there's no power in it so bikonụ ndị ndị omenala hanụ ndị ụka aka doonụ ndị be anyị ekene m ụnụ share this uh, video my name is Kizito the Keke Driver follow my page for more ndị be anyị ekene m ụnụ there is no power in the water water is just a, a, a, a, a, one of the creature of God for human use for human consumption ịghọtago ị lapụ mmiri ebe ebe a ka ọ ya-adụ till next year o nwere ihe ga-eme until na mmadụ abịa yuzuo ya which means there is no power in, in water ebe ike dị wụ na chineke ya na na gịnụ na okwu anyị ndị be anyị ekene m ụnụ daalụ rinne